igbo sịrị na nwata kpata ọgụ ji ọ dị ka ya na ọgụ arọ ga-eso na ọ na-abụ nwa agụ bido igbu anụ nke ya n'aka ya ọ na-adị ya ka ya bụ agụ mbụ gbuwere anụ olisa kere ihe niile n'ụdị ya chukwu kere nwoke ma kekwa nwaanyị kekwa ọgaranya ma kekwuo ogbenye ọnụ ntụ ya bụ chukwu mere na anyị na-achụ ma chụta bịakwa mee onye na-achụtabeghị ka o nwee olileanya na ya ga-achụtali mana kedụzi ihe mere na anyị bụ mmadụ bịa mee ihe niile ọ na-agbagoju anya onye chụta akụ nke ụwa ọ kpaa oke n'etiti ndị na-achụtabeghị onye buru ụzọ chụta ọ dị ka onye ka na-ebido ịchụ makwa na onye na-achụtabeghị enweghị uru ọ bara ịpụta ọ dị gị ka i biela chukwu ọma ebe ndị ọzọ na chukwu nwere okwu ndị ị mabu mbụ ị mazighị ha maka akụ nke ụwa abaala gị aka i werezi aka gị kpaa oke maka na ị chere na ihe ụwa ezuworo gị ọ dị mkpa ma dịkwa mma na chi gị foro gị ekpere anyị bụ ka o fuoro ma nwoke ma nwaanyị maka ọ ghara ịbụ n'ihe a ga-eji wee kpaa oke ee anyị maara na ililo gaara onye ọ dịka ọ hụrụ chukwu anya mana ka ị hụrụ chukwu ọ pụtaghị na ọ bụ naanị gị ga-ahụgide chukwu mgbe chi onye jiri bilie ma cheta ya bụkwa ụbọchị ya rie akụ gị ma ekwekwana ka e were ịkpa oke mara gị maka na ị maghị ma akụ ahụ ọ ga-eru gị aka ma ọ bụrụ na chukwu na-akpa oke abụkwala nwata gara ịkpa nkụ chere na ka aka ya juru eju na ọ kpachala nkụ niile dị n'ọhịa ka ọnwa nke gị bidoro chawa emekwala ihe ndị ọzọ nọ gị n'akụkụ ga-eji gaa jụwa chi ha ajụjụ were nwayọọ maka na akụ nke ụwa dị anyị were bịa ọ ga-adịgbukwe n'anyị niile gị onye na-achụ ma ị chụtabeghị jizie ike ma tiere ya uchu o teka aka o ji dị njọ ọ ga-adị mma gudozie ike ma gbaa mbọ dị na ya maka na a naghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm ma ya bụrụkwanụ na o nweghị ihe ọjọọ e ji were mara gị ndị mmadụ jiri akpa oke ebe ị nọ ka ị na-agba mbọ gị niile buru n'obi ma mara na ọ bụrụ na ọ gazighị taa ọ pụtaghị na ọ gaghị agazi echi maka na ụwa enweghị usoro ma mgbe chi gị ga-emechakwanụ zaa gị emekwala otu ihe ahụ i kwujọrọ ndị bu gị ụzọ mere na mbụ na-ezighị ezi maka na igbo sịrị na onye gaa ogwe gbajie bụ ajọ agwa akpakwala oke enyi m mara na ọ bụrụ na arụsị na-eri asaa erighị asaa ọ naghị ezu ike ma gị echefukwala na ụkpana okpoko gburu bụ ntị chiri ya ya mere chetakwa ka i were mmiri na ncha na-akwọsi aka gị ike kwa mgbe mechie imi gị na ọnụ gị ọfụma ma ọ bụrụkwanụ na ị ga-apụ apụ mezikwa ihe niile ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebikwa ya bụ ọrịa nje covid ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ satọde abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa ọgọst bụzịkwa ahịa nkwọ n'ala igbo anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị onye ị nụrụ olu ya bụ maazị ndụdị na-asị unu ka e mesịa nụ maka ba ahụ ka i sonyere anyị n'izuụka ọzọ anwụchule